Moni ndine Jack nde lero tikubwereranso dziko la South Africa mu mzinda wa Bredasdorp nde monga timanenera ku South Africa kuli vuto la upandu kapena nditi crime against azimayi kaya ndi atsikana Olo ana amene achikazi, kumaoneka kunena kuti kuli nkhaza kwambiri azibambo amapanga nkhaza salingalira olo pang'ono ayi ndiye nkhani yake ndi imodzi mwa nkhani zomwe inakhudza ndi kugwedeza South Africa chiwembu chomwe chinachitika kwa mtsikana uyuyu ndikamba nkhani zingapo osati lero mwatsatanetsatane masiku otsogozana a zina mwa ziwembu zomwe zinachitika kwa atsikana kapena azimayi zotchuka kuphatikiza ya Oscar Pistorius ndi Reeva Steenkamp koma imeneyi ndiyikamba ulendo wina chabe kuti ndikungopangano za femicide kungosonyeza mmene nkhaza zimachitikira pa azimayi ndiye sindikudziwa ngati mungafune kutengera chakumwa nkhani iyi nde tiyeni ticheze Mtsikana uyu dzina lake ndi Anene Booysen. Mu chaka cha 2013, Anene ali anali ndi dzaka 17. Anene amakhala ndi abambo ake ndi chibwezi cha abambo akewo amati a foster mother ake eti ndi amene amakhala ngati mother a amayi ake komanso amakhala ndi m'bale wake. Anene anasiya sukulu anasiyira sukulu panjira n'kupeza kuti amagwira ntchito ya ukilina. Anali odziwika mumzinda wawo umene amakhalawo. Aliyense mwazidziwa zija kuti manyumba oyandikana anthu n'kumadziwana. Nde mu February, pa 2 February 2013, Anene atamaliza ntchito anapempha amayi akewo kuti afuna apite ngati ku bala nde amayiwo ati anadabwa chifukwa chonena kuti Anene amakonda kukhala pakhomo amacheza pakhomo amakonda kumaonera TV nde atapempha tsiku limenelo amayi anamuvomera kuti "Ah, eh ukhoza kupita koma ubwerereko ikamakwana 10 koloko amapita ndi anzake awiri nde ananyamukadi ndi anzake awiri atsikana aja kupita kutiko kupita ku bala kuja nde akuti bala yakeyo samalola ana adzaka zimenezozo 17 chifukwa iye ndi anzake omwewo onse anali ndi zaka 17 koma sizidziwika kukhala ngati kuti ati analowa chozemba nde analowa mmene muchamu amatani basi kumamwa mowa chani akuti anamwa mpaka nthawi inadutsa 10 koloko ija ndiye itafika mma 1 am amayi ake aja anatulukira analinso ndi mzawo wina wa zibambo akuti koma nawonso analedzera anatulukira nkumazamuuza Anene uja kuti aa iwe mesa ndakuuza kuti uzibwerera kunyumba 10 koloko nde chifukwa choti nayenso analedzera ati anapeza kuti anayamba kukangana analongolozana kenako amayi aja anangotani anangogonja kuti basi ndapita amayi aja kumabwerera kunyumba e Anene uja basi ati amavina ndi anzake kenako kunazatulukira mnyamata wina dzina lake Johannes Kana Kana uja anali ndi zaka 21, nayenso sukulu anasiya panjira koma amagwira tintchito apa ndi apo pena ankagwira ngati fireman pena chani nde ati amadziwana naye wa mdera lomwelo amadziwana naye anadziwana kwa miyezi mwina 10 ongodziwana naye sanali chibwenzi chake koma ati anayamba kuvina naye atavinavina kumamwera mowa limodzi Kenako anzake aja ati anamuona kuti anatengana naye kumatuluka kuti akumatani akumapita anatengana ndi kana uja nde mmamawa wake ku building site kunali building site kumene kunali ma projects omanga manyumba mlonda anatulukira kuti akupita kuti akagwire ntchito yake kaya amachokera ntchito anangodabwa akupeza mtsikana akubuula mtsikanayo wavulazidwa alonda aja anayimba foni ku polisi apolisi kubwera akuti sini yake inali yochititsa mantha kwambiri mtsikana wake anali anene uja ndipo anali atamenyedwa ati nkhopeyi itaphwasuka maso atatupa nkuvindikirika onena kuti samaonanso komanso miyendoyi itakhala ngati yapindika kwambiri mpakana thupi lake linakhala ngati latsamira miyendo yakeyo atachekedwa kuchekedwa kuja kuti kuchekedwa ziwalo za maliseche komanso atamusolola matumbo nde akuti anavulala kwambiri olo kumugunda amamva kupweteka amalira apolisi atabwera anamufunsa fa anali akadali moyo anamufunsa onena kuti wakupanga zimenezi ndani ndiye anayankha kuti zwayi ndi azinzake 5 akuti munthu winanso anafunsa anayankhanso kuti ndi zwayi ndi anzake 5 basi anamtenga kuthamanga naye kuchipatala madokotala akuti anali onena kuti anali traumatized madokotala ndi manesi chifukwa cha condition yomwe anali ati mmene amafika naye akumveka fungo lonyasa kwambiri ngati akuola chifukwa cha matumbo amene anamusolola aja akuti mpaka na madoctors amene anampanga treat anapita ku counseling chifukwa choti zinawaopsa kwambiri zimene anaona zomwe anachitidwa anene anene sanakhalitse anamwalira kuchoka nthawi yomwe anampeza anamwalira after 6 hours nde apolisi anamugwira zwayi zwayi anapezeka kuti analidi munthu woti amamudziwanso amadziwana naye akuti childhood friend zwayiyo kumfunsa zwayi amakana kuti ine sindikuziziwa sindikudziwa china chilichonse nde anammanga zwayi ndi nzake wina kenako anzake ena nkunena kuti mmene amachoka ku bala anachoka ndi kana nde anakamugwiranso kana uja nanga si ndi amene anatuluka naye kumfunsa kana koyamba amakana kenako anafunsa atsikana ena amene anali ku bala kuja atsikana aja nkumanena kuti yaya kunama anthu anene sanachoke ndi kana kumakhala ngati akumphimba kana uja kenako chilungamo chenicheni chinazatuluka kuti yayi munthu uyu anatuluka mu bala muja ndi kana ndi atamfunsisisa kana uja anavomera ananena kuti ine ndinamgwiririra chifukwa choti titayenda tinafika pena pake ndimafuna kuti ndizimukisa ndi anandikanira anandikankha kuti ine ayi ndi natani nammenya nkumgwiririra koma sindinamuphe ndi ndinamsiya pompo ndachoka pamenepopo nde zapachino kuti kana uja anavomera pamenepopo anam'manga iyeyo. Ziwayi uja anapezeka kuti akuti apolisi anafufuza sanapezepo umboni wina uliwonse kuti iye anapanga zolakwa. Nde Zwayi ndi nzake anawamasula. Mulandu unapitirira a- a- anene uja anapezeka kuti anayikidwa m'manda anapanga maliro ake dzikolo linakwiya kwa basi kunena kuti kodi azimayi muzingowapanga chipongwe chonchi mpaka liti eti kunali ma protest chani mpaka na president anayankhulapo kunena kuti mm, china chake chichitike izizi zikanatha chifukwa anthu amene amapangira chipongwe azimayi kuwagwiririra ndi kupha amapanga ngati kuti basi zopanda ntchito ngati kuti basi zimachita kudabwisa kuti kodi mzimu uli patipo apapa nde ku khoti anapezeka kuti kana uja analibe nazo ntchito samalabada amapanga za mwano mwano zoti basi ngati kuti palibe chomwe chachitika olo mkhoti mpakana anafika poti jaji kumanena kuti vuto lako ndi chani sungangokhala nkumamvetsera zomwe zikuyankhulidwa akamayankhula akuti ena akuyankhula iye akucheza ati amakamba nthabwala ndi anthu amene ali pafupi nkumaseka ndi anthu anayipidwa naye kwambiri iyeyo ati amaona ngati kuti samangidwa nkhani ya kupha kuti mwina amangidwa nkhani yogwirira yokha koma anamumanga mlandu wonse unamugwera iyeyo johannes kanayo nde anampanga sentence to two life sentences yet ma life sentence awiri munthu mmodzi nde anakhala ngati anatutumuka koyambako analibe nazo ntchito kumakhala ngati za mwanomwano ndi anammanga anapita ku prison pamene ena onse aja panalibepo milandu zwayi ndi anzake ndi anthu anakwiya kwambiri kunena kuti inu munthu mukuona ngati kuti munthu angapangidwe chiwembu chimene anapangidwacho nkukatchula munthu olakwika iyeyo anatchula munthu amene anampanga chipongwe ndipo anatchula kuti ndi zwayi chifukwa chani mukukhala ngati zwayiyo basi apolisi akuti palibe umboni oti ndi zwayi anapanga zimene nde azwayi nkhani inatani inathera pamenepo sanammange nde anapezeka kuti kana uja atakhalakhala atadabwa no kuti "Ah, chaka chapita chakanso mwina mmene ankachita mwano ku khoti kuja ankangopanga mwano chabe koma anazindikira kuti ah, life sentence means kuti moyo wako onse ukhala konko basi nkuyamba no kumafuna kuti apange apilu iye ayi ndipange apilu munandimanga zinthu zosalakwa ine sindinamuphe ndinavomera kuti ndinamutani namugwirira koma sindinamuphe komano apilu yake anamukanira nkhani yake inamuthera choncho nde imeneyo ndi nkhani ya anene ndi ku south africa femicide gender based violence komanso tsokalo patatha chaka ataphedwa aneneyo abambo ake anangokumana ndi munthu kumawuza kuti ndikufuna ndalama kumawavutisa kuti afuna ndalama abambo ake aja nkumpasa munthu uja 10 rands munthu uja nkumavutabe ayi zachepa ndalamazo iwo aja kuti ndilibe ndalama basi anabayidwa mpeni mpaka anaphedwa just like that just chaka after kuphedwa kwa anene abambo akenso anaphedwa ndi zinthu zomvetsa chisoni zoopsa kuti nyumba imodzi zinthu zoterozo nkumatani nkumachitika imeneyo ndi nkhani ya anene zikomo kwambiri